Moni ndine Jack nde zinthu zina zimafotokozeka bwino pakamwa kusiyana nkulemba eti nde post ndinaika ya Sunita Williams watsakamira ku outer space pali mafunso ambiri nde kuti kuyankha kwake ndiyankha chonchi mophweka. Sunita ndi nzimayi yonena kuti ndi genius kwambiri ndi munthu wanzeru nzeru zake zochita kuopsa eti ndionera kuti kaya ali ndi ma award angati kaya plus asanayambe za u astronaut kuti asanajoine nasa anali mu army mu navy anali navy officer koma even as a navy officer analandira dzima award chifukwa choti amapanga zinthu za advanced kwambiri ndi atamaliza za u- za ku- za ku navy anajoina chani anajoina nasa kusanduka astronaut ndi engineer amathandiza nawo kukonza machani ma spaceship machani kuti ndi wanzeru kwambiri ndi mzimayi onena kuti ali i think ndi number one mzimayi pa dziko lapansi amene anapita ku space kangapo ndithu nde ndi munthu onena kuti ndiopatsidwa ulemu kwambiri eti nde apapa mu chaka chinochi mu 2024 boeing inapanga spaceship yawo amaitcha starliner inali yoyamba iwowo kutani kupanga nde boeing ili ndi ma issues ambiri even ndi ndege zawo eti akhala ndi milandu zambirimbiri zosadziwika bwino kunena kuti engineering yawo pena pake sikhala yabwinoyi moti olo ndege zina zambiri zomwe zinagwa ma boeing pali milandu onena kuti akuchita point to chani engineering

izi za, za dangerous kwambiri sangagwiritsenso ntchito chani chombo chomwecho kuti abwerere ndi anakhala stuck kumene kuja mwayi anali atafika kunena kuti ndi kumalo kokhazikika koma chabe kuti paja ku outer space kulibe gravity gravity ndi force yomwe imatipangisa kuti tikhale pansi eti weight ndi gravity kuti zimone i think zimaoneka zophweka tikamayenda pansipa chani koma umomo basi ankhala kungokhala ngati kuti angowuluka angoyandama m'malere palibe china chilichonse chongoyandama kuti akhale pasi ndi kuti agwirire china chake kapena azimangirire ngati kuti ndi seat belt kuti akhale kuti akhala pasi otherwise amangoyandama ine zikhozo ndikwana zosatha kukhala pasiso koma ndi mmene amatani ndi mmene amakhalira kumenekoko ndi akhala choncho kwa nthawi yayitali ndi akuti kuli vuto loti umaluza muscle mass ndi bone density kunena kuti basi mavuto osiyanasiyana a health nanga si, si malo onena kuti kunakonzedwa kuti anthu azikhalakoyi nde olo zakudyacho chili chochepa akuti sunitayo wapezeka kuti olo appetite alibe akumakanika kudya ndi kupla- kukanika kudya plus kumangoyandamako akuti umapezeka kuti uku, ukupanga burn ma calories ambiri uziondabe anyway ndi plus kusadya plus kuti akuluzanso muscle mass akuluza bone density basi tizinthu ti- ti- timaissues tambirimbiri nde of course amadziwa kunena kuti health yake sikuyenda bwinobwino chifukwa cha malo amene aliwo komano apapa amene apita ku gulu la Elon Musk kumenekoko apeza kuti eh waonda kwambiri akuti amanena kuti she's skin and bone panopo koma anafunsa abale ake kuti muganiza bwanji pa kanthawi ananena kuti ayi amazikonda zimenezo ayenera kuti akusangalalako kumeneko komano panopo mwina after kuona zithunzizo akhuzidwa nawonso kuyamba kudandaula nde ngakhale Elon Musk anatumiza ship yake kumenekoko sikuti ndizoti akango akangoatenga lero lomwe nkubwerera pompanoyi mission ngati imeneyoyo ndekuti wabenapo chani makobidi hundreds of millions of dollars if not even mabiliyoni amene nde sangangotumiza spaceship ndi ndalama zake kukangoatenga anthu nkubwerera ayi i don't think angapange zimenezo ndekuti nayenso watumiza chinthucho alinso ndi mamishoni ake ndiye awo angokhala ngati atengapo advantage kuti podzabwerera adzaatenge nawo kuti azabwerere koma iyeso akuyenera kupanga zomwe amatani zomwe akuyenera kupanga ndi zinthu zake kumene koko so awo awiriwo angokhala ngati adikira nanga si ndingati ukamapempha ukamagayiridwa umadikirira kuti zonse ziyenda ndi amene akukutaniyo malinga ndi mapulani a amene akukugayirawo ndi nkona akudikirira kuti azabwerera mu february chifukwa choti mission yake uyoyo Elon Musk ndi ship yakeyo ndiyoti ikuyenera kubwerera February 2025 nde nkona anthu ali stuck adzingodikirira mwayiso kunena kuti Elon Musk amapita cause akanapezeka kuti akhala kumenekoko dzaka dzaka chifukwa nanga si muganize kunena kuti nde kuti apopo wina wake apange budget yokwana ma 100 million even ma billion kunena kuti akaatenge anthu awiri akhoza kuona kuti bora tisakaatenge sikuti ndikunena ndi ineyo koma anthu a i don't think kunena kuti angapange zimenezozo nde achita mwayi kuti uyoyo anali amapitako ndi kale ndipo akatani akaasungira malo ali ndi mipando iwiri yobwerera pomabwerera ndikhulupirira ndayankha mafunso ambiri zikomo kwambiri